anyị alọghachitekwa n'azụ ọzọ na ihe anyị kụziri tupu anyị wee nwee ezumike a anyị kwuru maka mkpụrụ edide Igbo anyị wee kwuo na ekere ya ụzọ abụọ ya ụzọ abụọ ahụ bụ nke anyị kwuru n'ọ bụ mgbochi ume na nke bụ ụda ume anyị gakwara n'ihu wepụta ndị bụ mgbochi ume na ndị bụ ụda ume Kedu ihe a ga- anyị anyị ga-elebazi anya na ihe mere ndị a ji bụrụ mgbochi ume na ihe mere ndị bụ ụda ume ji bụrụ ụda ume? Abịa na nke a, ndị bụ mgbochi ume ya bụ consonants. Ihe eji kpọọ ha mgbochi ume bụ maka na oge ọbụla a na-akpọpụta ha, a na ọ na-adị ka enwere ihe dị ka mgbochi na nkuume. Ikuku anaghị apụcha otu o siri kwesị. Mana abịa na ndị bụ ụda ume, ị na-akpọpụta ị fụ na anaghị enwe ihe mgbochi ọbụla dịka ị na-akpọpụta ihe dịka a e i o ọ u na ụ ị fụ na ọnụ gị ye oye okwu ahụ na-apụta ozugbo mana ịbịawa ịkpọ ndị nke ọzọ bụ ndị akpọrọ mgbochi ume a na-enwetụ obere ihe mgbochi na nkuume gị ihe dịka gbe chi wee mee fụ na ikubatụrụ ume tupu i wee kwupụta nya ka eji akpọrọ ndị nka mgbochi ume na anyị sizie na ya gawa n'ihu anyị wee banye n'ihe a kpọrọ imebe mkpụrụ okwu maka na ọ bụ site na mkpụrụ edide a ka eji emebe mkpụrụ okwu ya bụ words abịa n'imebe mkpụrụ okwu ihe a na-ahọrọ bụ ị ya-enweta ị ya-ebu ụzọ nwetagoro ihe a kpọrọ isi ngwa gịnị bụ isi ngwa gị ya bụ root ihe ị ga-eji nweta isi ngwa gị bụ mgbe i were otu mgbochi ume gbakọnyere ya otu ụda ume i wee nweta ihe akpọrọ isi ngwa cheta otu mgbochi ume na otu ụda ume ọ bụghị otu ụda ume na otu mgbochi ume ya ihe nke a pụtara bụ na mgbochi ume ga-eburịrị ụzọ ụda ume a na-esozi ya n'iji maatụ ka anyị were mgbochi ume bụ dị e were mgbochi ume a bụ dị anyị agbakwunyere ya otu ụda ume bụ a i wee nweta ihe a kpọrọ da maọbụ ọ bụrụ da da nwere ike ịpụta ihe dị ka ịda ada to fall maọbụ ọ bụrụ da ịda ihe n'ọkụ ọ bụrụkwa na i werekwa mgbochi ume a bụkwa dị tinyere ya ee enweta de o nwere ike bụrụ ide akwa to iron maọbụ ọ bụrụ ide ihe to write na otu a ka o si adị iwerezie ha otu a nwa wee malitezie n'obere mkpụrụ okwu ka ị nwetachazi isi ngwa ị nwere ike ịgbakwunyezi mgbochi ume ụda ume ọzọ n'iru nke a maọbụ n'azụ ya i wee were ya nweta okwu ọzọ iji maatụ iwerezie ihe dị ka a tinyekwa ebe a enwetazi ihe a kpọrọ ada maọbụ ada ọ bụrụkwa na iwere u tinye ebe a enweta ihe a kpọrọ ude ya bụ cream maọbụ ude to mourn otu a ka ọ dị ị na-agazi n'iru ị na-emepewanye okwu okwu ga na-etowanye isiokwu wee na-aga n'iru ọ bụ ebe a ka anyị ga-achịkọta ọwa na nkụzi nke taa cherekwa anyị na nkụzi nke ka na-abịa n'iru ndewo